otie nwana ime ugboro ịma na na ya metụ aka n'isi akịrịka ya dị ya n'isi akịrịka ya dị nwanne ya n'isi o ji nwanne ya n'abalị fụkwa ọnụ na gbuhu o ji nwanne ya n'abalị dị ọnụ na gbuo onye ọbụla chọba udo chọba nwanne ebe ọ bụla udo dị na onye ndidi nọ n'ime ya ebe ọ bụla udo dị na onye ndidi nọ n'ime ya ọ bụ onye ndidi na-eburu si na ọ na-ebuli o bukata sị na o jeghị ebuzi ọgba aghara eju ebe niile ndidi amaka ndidi ka anyị ji eje ndidi ka anyị ji ana onye nwere ndidi ọ hụ ife ọma onye nwere ndidi agboola nwanne bụ nkịta nwere ndidi ọ taa ọkpụkpụ mara abụba ọ kwa eziokwu okorie dị ike ọ na-abụ eze keduzie eje m eji ụjọ dara enwe n'elu eje m eji na nne m nọrọ ụwa nye gbuo ihe na ndị ọgwọ dị awa m n'aba mara kene na aka nri kwaa aka ekpe aka ekpe akwaa aka nri nsọ nsị egbe bụ eji n'ọkụ jee ka eji ọkụ agbara nsị egbe ka eji nsị egbe agbara ọkụ gekwe ntị ka ị nụrụ ọnụ mụ ọ na-eme ọdị n'ubi ọdị n'ọba ọgwụ n'ubi ọgwụ n'ọba kedugere kedugere dinta gbara enwe n'ụlọ chi owuwo dinta gbara enwe n'ụlọ chi owuwo ka m na-ajụ kedu ka ọ dị ya dịgere arụsị gburu onye na-enye ya nri ka m na-ajụ ajụjụ onye ya enyere ya echi gezie ntị ka m kọọlọ gị ọ na-adị mma ịdị mma ma ọ na-esi ike ịdị mma amaba atụ dụrụ ọ dị ka ọ dị n'oru iwe ga ka azụ ịhụkwu ya kedu ka a ya-emekene m jebe ejebe okwu na-akpọ m m nabe okwu na-akpọ m okwu ghara m aghara m okwu okwu debe na ọfọ ogari edebe m okwu na ọgba aghara ajụjụ ajụbekwana onye iro m a jụọ ya ọ sị na m anwụọla kedu ka a ya-emekene apanie m unu ma na mmiri enweghị awọ mmiri enweghị mbara na onu nkọrọ ya maka ide ị kwọrọ ngwa ngwa bụ osimiri ịma na ụkwụ na aka mmiri ezuo n'ehe kedu ka a ya-emekene osisi chọrọ ntụgburu na aja ọhịa aja eke atụọ na Nkwọ aja eke atụọ na Nkwọ obodo etibekene okookoko amoosu tara dibia rie n'ozu nwa ya amoosu tara dibia rie n'ozu nwa ya odogwu kara aka na-abụkwa n'ibe a na-abụ abụ ọ naghị eme onye abụrụ etuo ya odogwu o ji eme Enugu steeti mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwoke asị na o so na mmanwụ isi nne kedu ka a ya-akọkene onye ka eji akọ kenere onye ka m ja-agwa o ejere m be ọga m ọ sị a na-eje be gị ya ọkwa kọrọ nwanne m ọ sị m jisie ike anya mmiri echie m anya achọbakwanụ ife eji eme anya pịrị apịsị jebe n'okpokoro isi ego ka anyị ma na ada agwụ agwụ onye holidays ọ natakwa ahụ atara ata nara n'ọgbụgbụ hụ eje m akọrọ onye ya ka m ji emekene ile pere mpe mana ile ka eji ekwute mma ile ka eji ekwute njọ ya ka o ji eme okenye na-abụ na onye na nri ọ bụrụ na iti anụ na-atọ n'ofe ewere anya ka ehie maka gịnị ọka bụ okwu ji aka na anyị n'ọnụ anyị ewere uye mgbakwunye n'isi abụ yabakụ yabakụ ma tịọ tịọ akọta ka esi iri abalị ọ bụrụ akwa ndị anyị debe anya na atọ abalị anya ya atọ anyị na mmiri anyị were abalị kwubegede kedu ka ya emegede ọrụ bụ eze ebe anyị oke ọrịa dị ike oke ọrịa oke ọrịa na-emeri etigbu n'ọma anya onye ya akpọ m na fon jụọ m ma m esie n'ofe mụ bịa ka m buru anụ onye ya akpọ m sị m bịa were ego onye ya asị m kedu ebe m ga-eti egwu oke ọrịa dị ike ọrụ bụ eze odogwu kene agụ ji egbe mbụ maka ibe ya ogo ogbuefi keduzi ewu chi m ajụkwa m ajụjụ ọzọ ogbuefi bịara n'oge ijide ana ogbuefi bịara n'oge ijide ana ọ bụ ibe gị na chukwu kpara mana ị gwaha anyị kedu ka anyị esi lekọta anya ha oruo mgbe anyị ye eribe ego gị oruo mgbe anyị ye ejebe mba nataba bụ ibe oruo mgbe i ye ezuru ike ka iri okwu ikwuru anyị kwuwe na anyị afụghị gị ọ bụrụ na gị na chi gị mara nya bụ ibe chukwu buru kere mana gị na chi gị amaghị aja achụrụ n'ezi na anọ aja achụrụ n'ezi gbara ịtọ chụta aja mgbe ọ ga-aba ọ chụrụ buru onye fụrụ anyị mụrụ egwu ọ mụcha ya ọ gbara onwe ya onye fụrụ anyị wee si aja ofe onye kwere n'ihe nnu onye kwere n'ihe nnu ududo nga o kogoro mmụọ nwe mmụọ ha bụ agụrụ nnukwu mmanwụ kedu ka i ye emegede agwụ ụba ha mgbakọ bụ n'ugwu ọ bụ na mmiri awụ ọ na-ekwere egwu agwụ mmiri mmiri eti na nka agwụ nwaanyị gbu ọdịba nwaanyị ọdụ aka nwaanyị ọdụ ọkpa oke arụsị arụsị jere mba aba ike nata kedu izigbe ụnụ nọkwa m ihe eme onye na-egbu mgbu ada jere ọmụ ị na-egbu mgbu ada jere ọmụ ị jụkwara ada ma anyị egbu o mere otu ada o mere ada niile o mere na nwa diọkpara ụmụnna ka ọ na-achọ okwu kedu kedu ọ na-eme ọtụtụ kpata ego diọkpara ejegbu onwe ya n'ozi ejemakọrọ onye maka ọnụ kedu ewu chi m ọgaranya ke nwa dị iwere nwata ịṅụọ mmanya iwere tụze ịṅụọ mmanya ogbenye ke nwa dị ọtọ na nsuchi ụgwọ ha afụfụ ajọka afụfụ abụghị esere m itibe anyị ọ bụ ya ka ọ na-abịa eze bịara bịa wetụọrọ anyị ahụhụ were ego wee gboo ogige n'ime anyị anyị ncha nwebe aṅụrị onwe ka ibe si siri anyị ike anyị akọtụrụ ya ọ zọwa ya anyị onwe ka o si dị anyị akpọọ ya anyị kpọrọ ya oku ego n'udu mmiri na ọ zara anyị anyị kpọrọ ya oku ego n'ọkọchị na ọ zara anyị anyị kọrọ ya ka o si dị o were fon mee contact ibe adị mma kedụzi onye ka ya akọrọ echi onye ka ya agwa echi onye ka ya akpọrọgede onye a na-akọrọ ede ka a na-eche ka o bute nni ọ bụrụ na mmiri amagbuo n'ihe akọrọ onye ọzọ dị mgba jechara ije na-ana mmiri wee macha ọzọ dị mgba ọzọ dị mgba tọgbọrọ n'ana oyi na-ama ya ọ na-achọ ịnwụ ọnwụ agadi nwaanyị negata anya wee hụ ọzọ wee kpọrọ ọzọ naa be ya wee nye ọzọ ọkụ ọzọ nyagide ọkụ nweta onwe ya sị agadi nwaanyị akakọ ka ntị nara ọla wee jụba ọzọ dị mgba ị na-asị akụkọ ka ndinara ụra agadi nwaanyị ya aja ebe oyi na-atụ gị ọkwa ije anwụhụ ị na-asị akụkọ ka ndinara ụra ọ bụ na agadi nwaanyị mere gị ka ị dị ndụ ọzọ na-eche anya na-anya na ala na-enu enu si n'ihu ọzọ dị mma i meri ihe mma ị ya-anara ụra i meri ihe njọ ị ya-anara ụra agadi nwaanyị na-eche were ite igwe nke ya ọzọ n'ọnụ iwe wee karịa o bu ụzọ sibe ite na mkpọmkpọ eju na-aka bie ka njewekene abụja na mma na mgbe ejezuru ike mebe ekwugbu unu n'okwu mebe ekwugbu unu n'okwu maka o che m n'uche ekwuo m ekwuo o me m n'uche o me m n'ọnụ m ekwucha taa ekwuo m echi maka gịnị a bịa n'elu ụbọchị naanọ eke egbuna anyị oye egbuna anyị afọ egbuna anyị nkwọ egbuna anyị nkwọ kwọrọ nwa n'azụ o afọ weta ive anyị erie o eke eke egbuna anyị chukwu na-agọzi anyị ya werekwa nwa ya were nwa gọzie anyị nwa na-akpata ive nri nwa na-akpata ego chọba ụmụnne ya nwa na-akpata ego chọọ ụmụnna dozie nwa na-eje obodo weta ego ya enyekwana anyị ụmụ ọkwa ịbụrụ ndị agbara ụmụ ndị o richara zọwa ịkpọ ụmụ onye tụrụ ego na-eche anya zụọ ya n'akwụkwọ ọ gụcha m ya ji satifiketi nata ọkwa ụmụ ka a na-akpọ ha ọdịdị egbu egbu ewu richara zọwa ite na m ekele chineke nye anyị nwa nwa na-enete nna enete nna ka ọ dịbakere naịntị maịlị nwanne m eje m ejebakere adụdụ nwa na-atụ anya m agụba anyị na-atụ anya m ụdụdọ nke a na-atụ anya m m sị ka m jebekere o ji adịbụ ụbọchị onye ohi ji akwa nne ya onye nọ achọba ive o debere maka isi awọ na-agba agba isi awọ dị ụzọ ịtọ onye agbaghị nke nka ọ gbaa nke arụrụ ana ma ọ bụ nke avụvụ na-eme anya anya mmiri echie m anya kedu nke m gbara ka nna tụọ m oji aka na abụ anụ ara abụja m eti n'aka tụọ m oji aka na-abụ aṅụara dobi na ndị na-asụ odogbuo ọkụ anya ọnụ nyekere pụtụ ka ọ dịbakere mgbe eji egbu ete aka ka nne ihe rire m n'ezi